Moni ndine Jaki nde nkhani ya lero ikutitengera ku usa mzinda wa California nde siyaitali kwambiri koma tengani chakumwa tiye ticheze. Bambo uyu dzina lake ndi St James David. St James amakhala ku California ko ba- anali mnyamata wabwinobwino zomuyendera anali pa chibwenzi chibwenzi chake chinayamba ali mnyamata ndi mtsikana uyu dzina lake LaDonna anayamba ali ku sukulu chibwenzi chawocho mpaka naye kukula nde mu 1966 LaDonna uja anayamba kuti afuna ukwati amafuna banja pamene st james samafuna banja amati iye nthawi yake yonjoya ikadali pachimake amakonda za magalimoto chani kumasangalala m'magalimoto, kukonza magalimoto, kuyendera magalimoto abwinoabwino a classic, ndi amaona ngati kuti akathamangira kukwatira zizimusokoneza zofuna zakezo. Koma LaDonna after anali atakhala zaka dzambiri kuyambira ali ana pa chibwenzi nkukula iye amaona kuti ya nthawi ya ukwati yafu- yakwana nde amampanga pressure St James uja kuti ya tipange ukwati mpaka na St James anavomera ndi chibwenzi choti aliyense amachidziwa aliyense anazolowera zinali zoti "Ih, mu mzinda wawo zabwinobwino ndi mu 1966 anapanga zoti apange ukwati anakonza tsiku la ukwati anthu iyi kusonkhana ku tchalitchi akwati kutulukira koma tsoka ilo st james sanapite akuti sanali ready ananena kale anamusiya mkazi kungoyima yekha pa guwa kudikirira zinali zochititsa manyazi after pamenepo sanapitenso olo kapepesa ayi anaona advert mu news yolemba kuti afuna anthu oti akagwire ntchito mu ship ina yake imazungulira mu ocean yu nde St James anachita apply anamutenga anapita ku nyanja ship ija ikuzungulira inapezeka kuti inali ndi mafoti ena ake imafunika kukonzedwa nde poti yomwe inali pafupi inali ya ku Tanzania nde mu 1967 ino ship ija inakaima ku doko ku Tanzania kuti ikonzedwe nde after anakhalako kanthawi st james uja anapeza kuti pozungulirazungulira anadziwana ndi anthu a ku tanzania aja anapeza kuti anthu anapita kukasaka zinyama kaya nde kumene kuja anapeza kuti anaombera chimpanzee koma chimpanzee inaoneka yangobereka kumene mwana nde st james anamva chisoni mwana wa chimpanzee yo anampatsa dzina nkamutchula kuti mogambo st james nkuntenga mwana wa chimpanzee uja tingi- tizingoti moo mogambo anamtenga mogambo uja nkuyamba kumamusamala kuti "Ah, ine ndizimusamala nde nthawi yoti adzibwerera inakwana koma st james anamkonda kwambiri mogambo mpaka ananena kuti ineyo ndimtenga Mogamboyi tidzitani ndibwerera naye ku america mpaka anayesera kupanga apply zilolezo zofunikira mpaka analoledwadi anamtenga Mogambo kupita naye ku usa anakafika ku us kokamuchingamira anangodabwa kuti ladona wabwera nawo ankaona ngati basi kunyanyala pasi plus kumuthawa ku ukwati uja maudani koma ladona anali akumkondabe anapeza kuti anthu kumuona wabwera ndi tani ndi nyani wakeyo kaya nditi chimpanziyi anthu iyi wabwera ndi chimpaziyi wabwera ndi chimpaziyi basi kupeza kuti LaDonanso zinamsangalatsa ayi kukambirana kupeza kuti chibwenzinso chabwerera nde ulendo uno anapeza kuti chibwenzi chitabwerera anapanga no ukwati anavomera anakapanga ukwati nkukhala no banja amakhala atatu st james ladona ndi Mo. Ndiye mosakhalitsa anapezeka kuti LaDona anapeza kuti anali ndi khansa ya mchiberekero ndi anamuchotsa chiberekero chija asana- asanabereke mwanayi nde anali okhumudwa kwambiri ankaona ngati St James amuthawa chifukwa chonena kuti amuchotsa chiberekero koma St James anati kuti ii palibe vuto mwana tili naye kale mwana wathu ndi Mo nde amamukonda Mo analidi mwana wawo basi moyo wawo kumakhala kumulera Mo uja ngati mwana wawo koma Mo mudziwa machimpazi ndi amphamvu e, mphamvu zomwe zinali ndi Mo zinali mphamvu chimodzimodzi mphamvu za anthu folo koma amamulera ngati mwana wawo chilichonse amampangira olo ma birthday keki chani anazolowera amakhala ku nyumba kuja anamupangira keji yake yabwinobwino yomwe amakhalamo kutabwera nzawo uja kaya mkazi ati anamasuzumira mu keji muja nde anamuuza kuti usaike dzanja mu kejimu iye uja nkupeza kuti anaikabe dzanja lija Mo anapeza kuti anamuluma chala anamudya chalacho nde nkhani inakula kuti i akuti mogambo watani wamuluma munthu chala mpaka na ku court chani aja anatani anangolipira ndalama kumulipira munthu uja kuti nkhani isapite kutali mpamene no azoyang'anira zinyama chani anayamba nochita question kuti ah ngati Moyu wafika poluma chala cha munthu ali safe kapena tikubweretsa chiopsezo pa anthu amene akukhala mu mzindawo ndeno boma linayamba kulimbana nawo kunena kuti a inu mogambo uyu akuza uzavulaza anthu tsiku lina nde iwo aja amamenya nkhondotu amavuta kuti ayi. tsiku lina anapeza kuti mogambo uja anathawa kumene anathawirako apolisi akuyesera kuti amugwire anamuluma kwambiri mpolisi wina anamudyanso chalanso nde anamu anawalanda anawauza kuti no Mo. Chaka chomwe Mo anathawa nkukaluma mpolisiyo inali 1998 nde zinali zonena kuti amapanga za nkhaza-nkhaza ndipo akuti ma surgery chani ku chipatala zomwe amafunika mpolisiyo anapeza kuti ma cost ake anafika 250,000 dollars chifukwa choti Mo anamuluma nde olamulira mzindawo anakwiya. Ananena kuti, Izizi ayi. Sitifuna anthu athu akhale chiopsezo chifukwa chonena kuti inuyo mwam'konda kwambiri nyaniyu eti. Ndiye anapeza kuti a Wildlife Way Station anakamutenga nyani uja, kaya Moe. Anam'tenga Moe uja n'kukamuyika no kumalo kwina konena kuti ngati kwa wildlife, kokhala zinyama. Koma anamukonzera bwinobwino keji yake yomwe azikhala. Kunalinso ma Chimpanzee ena. Kumeneko uko anati, kuli bwino azikhalanso ndi machimpanzee anzake, azikhala ndi zinyama zinzake. Inuyo ngati mufuna muzibwera muzizamuona. Koma iwo aja mpakana analisumiranso boma kuti mwatilanda chani? Mwatilanda Moe. Boma mpakana linapezeka kuti lapereka compensation ya 100,000 dollars komanso inawapasa 225,000 dollars kuti agule nyumba kufupi ndi kumalo kumene anamuika Moe kuja. nanga si amati mwa, ndi mwana wawo ati mwatitengera mwana wathu mwakamuika kutali nde ife sitingamayende kupita kumenekoko amavuta naye kwabasi Moeyo atakamuika kumeneko anasamukanso nawonso nde nthawi zonse amanyamuka kupita kumakamuona mmene anthu amapangira ndi ana awo kuti ayi kukamuona mwana kaya ali ku boarding iwo ndi mmene amapangira ndi ndani ndi Moe chabe iwo amapita nthawi yayitali eti atenga zakudya atani akhala mukeji momwemo basi kumacheza a Moe ali pambali nde mu 2005 march 2005 inali birthday ya Moe Moe amakwana zaka 39 nde st james ndi LaDonna ananyamuka kupita kumene kuja atagulagula zinthu ma present mphatso za Moe kuti wakwana zaka 39 anampangisira chikeki chi birthday keki chake chani kutengera tizinthu tabwino tabwino mmene amapangira nthawi zonse ati akatani akakondwerera birthday nde analowa muchani mu keji muja nkukhala naye munali pokhala pena pake bench nkukhala pamene paja ndi keke ija kumamudulira kumampasa ma, mapisi a keke aja kumadya chani atakhala pamene paja kenako anapezeka kuti kaya zinakhala bwanji munthu wina ogwira ntchito konko sanatseke chitseko cha mbali yomwe kunali machimpanzee ena aja nde anapeza kuti chimpanzee wina anatani anazabwera pompaja akuti St James anayesera kutenga pisi yakeke kuti ampase koma chimpanzee uja anatani anamenya dzanja lija. A LaDonna kuzayang'ana kuti atere chimpanzee uja anangofikira kumuluma chalachi chala chala cha shuwachi anamuluma ndi kunzula chalacho kungoluma nkunzula pompopompo nde anthu oti anali kale mukeji mwachani mwa chimpanzeeyo anapezeka kuti iye uja kufuula mamuna wake uja nkumugwira LaDonnayo nkumuyika pansi pa benchi kuti chimpanzee uja asammenye kwambiri nde atatero chimpanzee uja attention nkupitano kwa st james uja nkuyamba kummenya st james uja nde zinali ndi zinthu zamphamvu kwabasi a Moe anali pompo anangokhala kumangoyang'anira makolo awo nanga sitina kuti ndi makolo awo samati makolo awo akutani aku- akumenyedwa tinapeza kuti chimamuluma dzala kumamuluma kuzula dzalazi kumamuzula dzala

anthu ena ogwira ntchito pamene anabwera ndi mfuti mfuti yake pistol anatani kumaombera machimpanzi aja koma pistol inalibe mphamvu kwa tinyama ngati zamphamvu ngati zimenezo kenako anabwererano kukatenga rifle mfuti ino yonena kuti ya mphamvu anayombera chimpanzi wamkulu uja anamupha chimpanzi wang'onoyo ndi kumgwira mwendo st james uja kuyamba kuthawa naye kuti akalume meno kwambiri kumbali wakummenya koma anapeza kuti anamuomberanso chimpanzi wang'ono uja anamuombera pa mtima chimpanzi chija chinafa basi ndi kuthamanga nawo atani aladona ndi a st james kupita nawo ku chipatala anavulala koopsa st james anakhala mchipatala miyezi 6 anapanga maopareshoni 60 kuti abwezerese nkhope yakeyo ataonongekeratu basi ndi kumakhala koma atapola basi adamanyamukabe nthawi zina kutani koti kukamuona be moe koma tsiku lina moe anapeza kuti anathawa akuti anathawa sanapezekenso kusowa kwa moe kunali komweko koma anthu anaonongekeratu mene anaonongekera chonchi chifukwa cha chikondi chawo pa moe akuti mwana wawo ngakhale anthu amawauza kuti zinyama si anthu yayi zimatembenuka nthawi ina iliyonse koma palibe chimene anatani sanamve mapeto ake miyoyo yawo inaonongekeratu imeneyi ndi nkhani ya mugambo zikomo kwambiri